Morning ndine Jack nde ku Italy zamuvuta bambo wina sakumutchula dzina. Dzina likutchulidwa ndi la amayi ake. Amayiwo dzina lake ndi a Graziella Dalloglio. A Graziella anali dzaka 82 nde anapeza kuti anali ndalama zawo amalandira mapenshoni chani nde zinthu zake zoti amayenera kumachita kunyamuka kupita kukatenga ndalama zawo za penshoni achita kunyamuka akapanga kaya afuna kusintha id kachani amayitana kuti mubwere konkuno nde amayi aja a graziela amapita eti akhala akupita kwa dzaka ndithu kukatenga ndalama zawo za penshoni mwezi ndi mwezi. Koma ulendo wina chaposachedwapa papezeka kuti munthu wina wogwira ntchito ku mapenshoni ofesiyo anadabwa kuti ah, amayi a Graziella awa ali ndi dzimanja dzikuludzikulu, makwinya awo akuoneka odabwisa, akuoneka adzimphamvu komanso akuti khosi likuoneka khosi lalikulu kwambiri zosaoneka ngati kuti munthu wa zaka 80 chakuti nde munthu uja anakhala akuwachita observe kuti "Mm, munthu uyuyu dzimanja dzake si dzimanja dza munthu wa zaka 80 chakuti mzimayi nkhalamba anayimba foni ku polisi kuti mumpange cheki grazielayo kuti sakuoneka bwinobwinoyi apolisi nkunyamuka kupita kunyumba kwa graziela anakapeza mwana wake wa graziela kumeneko zibamboyo kumufunsa kuti amayi anu aliko tifuna tiwaone apolisi kuchita sechi nyumba chija kupeza kuti ku laundry room akupeza thupi la Graziella uli mu dindi wokulungakulunga achita ka mummify kuliyeza thupi lija kupeza kuti anamwalira 3 years ago mpameneno awamangano mwana wake poti sanamtchule dzina ammanga mwana wake wa Graziella mpameneno ayamba kuti ah, sono ngati Graziella anamwalira about 3 years ago munthu amene wakhala akutenga ndalama za penshoni ndi ndani ayamba kuchita follow up apeza kuti ayi ndithu ndi mwana wakeyo nzibambo bamboyo wa zaka 56 akuti wanabera style ya mrs doubtfire filimu ija ya robin williams anazisandutsa ngati nzimayi cholinga akhale pafupi ndi ana ake nde akuti iyeyu anazipanga zimenezozo amayi ake atamwalira anangowakulungakulunga kukawayika mu laundry room basi kuyamba kuvala zovala zawo kukhala ngati mzimayi kuzi, kuvala wigi yangati mmene lilili tsitsi la amayi ake basi ap- apangapanga makeup nkhopeyi kuti azikhala ngati amayi ake anyamula ndodo nkumayenda kumapita m'maofesi a mapenshoni aja mpaka anakapangisa id yanyuwani anthu kumakhulupiriradi chifukwa choneka kuti kuika side by side chithunzi cha iye ndi mayi ake afanana nde akukhala ngati munthu mmodzi nde wapanga zimenezo kwa 3 years akumanka numatenga ndalama za amayi ake chifukwa kuti iye sanali pa ntchito moti ati wasasulako ndalama about 93000 dollars kuyang'ana akuti akukhulupirira kuti amayi akewo sanachite kuphedwa ayi. Achipatala akadapitirizabe ma test koma akukhulupirira kuti anamwalira okha naturally. Iye anangochita take advantage kuti ii si amwalira. Ndikati tipange zoti tipange za maliro sindionapo dipo nkungowapanga zimene anapangazo nkuwakulunga nkukawasiya chipinda china chake nkumanka nuwadyera ndalama nde akuitchula kuti Mrs Doubtfire scandal, zawavuta ndithu abambowo akuwazenga milandu ya fraud, benefit fraud komanso kubisa maliro, concealing a dead person, nde iyo ndiyomwe ikupangika ku Italy. Zikomo kwambiri.